Mar a luaigh Tomás ansin, is comhbhunaitheoir mé go Aonach Tailteann, bhuel, tá sé cineál seafóideach é sin a rá mar bunaíodh Aonach Tailteann cúig chéad bliain ó shin agus ní raibh mise ann so is comhbhunaitheoir mé go leagan nua Aonach Tailteann. Thosaigh muid anuraidh, muid, mé féin agus Áine Ní Bhreisleáin, is dóigh go bhfuil aithne ag cuid agaí uirthi sin ó Raidió na Gaeltachta agus bhí sí ar Nuacht TG4 roimhe sin, Ach is cara mór liom í Áine agus rith an smaoineamh liom, is dóigh gur cheart dom a rá ar dtús céard é héin, comórtas idir-Ghaeltachta spóirt agus ealaíon, or sna dána. So tá comórtaisí páirce, uisce agus rudaí mar sin ann agus tá comórtaisí ardáin agus. scríbhneoireachta agus ealaíne agus rudaí mar sin ann agus déanann muid iarracht chuile cheann acu a tharraingt le chéile agus na ceantracha Gaeltachta uilig a tharraingt le chéile freisin. So, rith an smaoineamh seo liom an chéad uair cúig bliana ó shin nuair a bhí mé ar coláiste agus ní dhearna mé Gaeilge ar coláiste ach bhí léachtóir ann agus bhí sé tógtha leis na seanscéalta agus rudaí mar sin agus luaigh sé Aonach Tailteann liom agus Thaithnigh sé go mór liom mar choincheap agus mar smaoineamh agus dúirt mé go mbeadh sé go breá dá ndéanfadh muid sa lá atá inniu ann é agus dá bhféadfadh muid é a úsáid le cúnamh a thabhairt don Ghaeltacht mar is eol do chuile dhuine atá anseo, tá an Ghaeltacht i gcruachás agus ceann de na rudaí is mó a feictear dhomsa ná nach bhfuil. bród, is dóigh, ar an aos óg sa nGaeltacht as a bheith ina ndaoine Gaeltachta, nó nach n-aithníonn siad go bhfuil rud faoi leith nó rud ar leith ag baint le bheith i do dhuine Gaeltachta. So theastaigh uaim an cineál meanma agus an bród sin a ardú i measc óige na Gaeltachta den chuid is mó, ach tá fáilte roimh dhaoine fásta agus chuir daoine a bhí suas le seasca bliain d'aois isteach ar Aonach Tailteann anuraidh. So, cén chaoi a ndéanann muid é sin? Bhuel, is maith le daoine bheith san iomaíocht le chéile. Feiceann muid é i gCumann Lúthchleas Gael, feiceann muid é sna Cluichí Oilimpeacha, feiceann muid é i ngach rud. Má bhraitheann daoine go bhfuil baint acu le foireann ar leith nó le háit ar leith agus má chuireann muid in aghaidh duine eicínt eile, tagann an bród amach go mór. cheap mé go mbeadh sé go maith dá gcuirfeadh muid na ceantrachaí Gaeltachta in aghaidh a chéile. Cé go mbreathnaím féin go pearsanta ar an nGaeltacht, deirim ceantair Ghaeltachta agus ní maith liom an téarma Gaeltachtaí agus a leithéid, mar níl ann ach an t-aon cheantar amháin, ach amháin go bhfuil áiteachaí. neamh-Ghaeltachta scaipthe tríothu. Má thuigeann sibh leat, níor mhínigh mé sin i gceart really. Níl ann, níl aon Ghaeltachtaí ann, tá Gaeltacht amháin ann agus tá ceantracha Gaeltachta ann. Tuigeann sibh é sin? Yeah? So yeah, ok. Agus, ach aithním go bhfuil ceantrachaí eile ann agus go bhféadfadh muid daoine a chur in aghaidh a chéile. So anuraidh, an chéad uair, bheartaigh muid ceantar Thír Chonaill, a chur in aghaidh cheantar Chonamara. Bhí muid ag dul Cúige Mumhan a thabhairt isteach ann ach níor éirigh linn duine a aimsiú sa gceantar seo a raibh an t-am acu agus chuaigh go leor leor oibre isteach ann an comórtas a eagrú. So bhí réamhbhabhtaí le bheith againn. Níor éirigh linn Conamara a dhéanamh faraor. Níos cén chaoi ar tharla sin ach tá sé arís i mbliana. Ach an coincheap atá ann go mbeadh comórtaisí réigiúnda ann agus ansin go mbeadh comórtas náisiúnta ann. agus níos an bhfuil eolas agaibh ar na cluichí pobail, na community games? Cosúil le sin, ach an fhadhb a bhí amsa nuair a bhí mé beag, ag cur isteach ar na cluichí pobail, cuma cén áit a raibh tú, má bhí tú sa nGaeltacht, bhí na cluichí áitiúila i nGaeilge, agus bhí Gaeilge á labhairt ar an bpáirc, bhí Gaeilge á labhairt ar an ardán, ach ansin nuair a chuaigh tú ar aghaidh ag na ceantrachaí, nó ag na babhtaí cúige, Connacht, Laighin, Uladh, Mumhan, bhí tú in iomaíocht le daoine as ceantrachaí nach raibh aon Ghaeilge iontu, agus níl aon locht am air sin, tá sé sin go breá, ach ní raibh aon leanúnachas ann, agus chuir sé leis an tuairim gur rud áitiúil, iargúlta a bhí sa nGaeilge agus nach raibh sí ag daoine eile taobh amuigh de Indreabhán, nó níos faide. soir ná Bearna nó rud eicínt mar sin. So theastaigh uaim freisin a chruthú do dhaoine óga go mór mór, tá mé ag díriú go mór ar dhaoine óga, you know go bhféadfadh siad cur isteach ar rud náisiúnta cosúil leis an Oireachtas, I mean bhí sé ann leis an Oireachtas ar aon chaoi ach ní raibh aon rud spóirt ann agus go mbeadh siad in ann castáil le daoine eile ó cheantrachaí eile agus aithne a chur ar ar a gcomh-Ghaeil agus go bhfeicfidís an Ghaeilge agus an Ghaeltacht mar rud mór náisiúnta seachas rud áitiúil agus rud beag agus rud ba cheart a fhágáil i do dhiaidh nuair a théanns tú amach sa saol. Em, so, d'éirigh go maith linn, em, i nGaoth Dobhair, mar a dúirt mé, níor oibrigh ceann Chonamara anuraidh ar iliomad cúiseannaí, you know, b'in an chéad bhliain a bhí ann agus bhí muid ag foghlaim linn. Eh, tá sé an-an-deacair comórtas mór millteach a reachtáil. Eh, cheap mé nuair a shuigh mé síos mí Eanáir le haghaidh ní freisin, dúirt mé, eh, déanfaidh mé é sin. Bhí sé go breá. Ansin, tá tú ag caint faoi árachas, tá tú ag caint faoi bhoinn, tá tú ag caint faoi láithreacha a chur in áirithe, bhí go leor, leor, leor, leor oibre a chuaigh isteach ann. Ach d'éirigh linn i nGaoth Dobhair agus d'éirigh go han-mhaith linn i nGaoth Dobhair agus ghlac pobal Ghaoth Dobhair seilbh ar an rud agus ghlac siad páirt ann agus d'ardaigh sé mo chroí nuair a chonaic mé na daoine a tháinig amach ag an gcomórtas a bhí againn in Amharclann Ghaoth Dobhair, an áit nua sin. An raibh sibh thuas ann, an raibh duine ar bith i nGaoth Dobhair? Tá amharclann bhreá acu thuas ansin. agus d'úsáid muid é sin agus theastaigh uainn an oiread agus is féidir úsáid a bhaint as na háiseanna Gaeltachta freisin. Ní raibh muid ag iarraidh a ghoil isteach, ní raibh muid ag iarraidh a ghoil isteach go Leitir Ceanainn le comórtais a reáchtáil agus fiú na boinn d'úsáid muid ealaíontóir Gaeltachta leis an mbonn a dhearadh, d'úsáid muid comhlacht lónadóireacht Gaeltachta, d'úsáid muid do chuile shórt, an oiread agus is féidir d'úsáid muid táirgí na Gaeltachta agus thuas i nGaoth Dobhair bhí an amharclann bhreá ann Bhí páirc peile Ghaoth Dobhair ann agus tháinig tuairim is céad tríocha duine amach, idir óg agus aosta, so bhí comórtas scríbhneoireachta, bhí Danny Brown, bhí Máire Dinny Wren, bhí em just an t-uafás daoine istigh air sin. Bhí comórtas ealaíona ann agus tháinig ealaín ó Chonamara go Gaoth Dobhair because bhí sé níos éasca ná tiomáint suas ó Aontrach, lódáil mise an carr suas le póstaeirí agus pictiúirí agus rudaí agus thug muid suas é agus bhí comórtas ealaíona agus bhí taispeántas ann. freisin thuas ansin. Agus is dóigh, an rud a chonaic mise ná go raibh, bhí dul amú orm is dóigh agus go raibh an bród sin ann ach just nach raibh, nach raibh ardán ann lena léiriú. Like tá, like níl mé ag iarraidh teacht salach ar an Oireachtas mar is iontach an rud an Oireachtas, tá sé thar cinn mar ardán go, go, go chuile dhuine ach, theastaigh uainne rud a dhéanamh go sonrach don Ghaeltacht agus ní le caitheamh anuas ar cheantrachaí taobh amuigh den Ghaeltacht ach tá rudaí ann dhóibh sin cheana fhéin. Tá an, is dóigh liom, feicim go minic é agus go háirid sa bplé ar líne agus rudaí agus nuair a éisteann tú le daoine ag caint, tá mé i mo chónaí i mBleá Cliath anois, bhog mé go Bleá Cliath an mhí seo caite agus arís gan a bheith ag caitheamh anuas ar dhaoine, ní thuigtear taobh amuigh den Ghaeltacht. céard is brí le Gaeltacht dáiríre, airím féin é, agus b'fhéidir go bhfuil daoine like ar a bhformhór, tá daoine aonair agus tuigeann siad go maith agus chaith siad am ann agus tuigeann siad an scéal ach go go leor daoine, go háirid i mBleá Cliath is Béal Feirste, is áit í an Ghaeltacht a dtéann daoine ann sa samhradh le Gaeilge a fhoghlaim nó le siamsaíocht a dhéanamh agus níl siad ag tógáil clainne ann, níl siad ag maireachtáil ann, ní chaithfidh siad like an ceantar, Indreabhán, Níl mise in ann breathnú ar Netflix i mo theach mar níl an, an, just an áit a bhfuil mise, like tá, tá, actually fuair muid fibre optics an mhí seo caite ach ach níl sé ar an gCoill Rua go fóill, tá sé sa Teach Mór, tá sé sna hAille ach hibé cén chaoi ar leag siad an píopa, níl sé sa teach a'm féin, an teach roimis ann go dtí an mhí seo caite so níl mé in ann like agus ní, ní, just ní thuigtear é sin, fiú i gcathair na Gaillimhe, dá ndéarfadh mé le duine no, I don't have Netflix because it's not worth paying for because níl. Ní thagann sé thríd, stopann sé i gcónaí. So, just an oiread sin faoin nGaeltacht nach dtuigtear go díreach céard atá i gceist leis nó cé chomh tábhachtach is atá sí nó cé na bealaí is féidir í a shábháil. So, theastaigh díriú ar an nGaeltacht agus, arís, gan ar nós an Oireachtas rud a chruthú go sonrach don Ghaeltacht agus tá súil agam go spreagfadh daoine mar a deir mé a bheith bródúil as a gceantar agus a bheith bródúil as a a nGaelachas agus a nGaeltachtachas agus chomh maith leis sin na rudaí, na spriocannaí atá ag na comórtaisí eile. Mhúnlaigh muid go leor ar na cluifí Oilimpeacha agus na hidéil a bhí ag na daoine a bhunaigh iad sin in 1896 agus ní íoctar na rannpháirtithe agus níl, ní ar mhaithe le airgead nó aon rud mar sin a dhéantar iad ach is ar mhaithe leis an duine agus an duine féin a fhorbairt agus sin an fáth ar chuir muid an dá shraith sa gcomórtas, go raibh na dána ann agus go raibh an spórt ann. Mar go hiondúil nuair a chuireann tú isteach ar rud, seachas na cluifí pobail, tá ealaín ansin, ach nuair a chuireann tú isteach ar rud, is duine spóirt thú nó is duine ealaíonta thú agus níl an spás ann don duine a bhfuil an dá bhua acu nó má bhíonn comórtas mór spóirt sa gceantar, cuir i gcás, tá Cumann Lúthchleas Gael an-láidir sa nGaeltacht ach tá daoine ann agus ní maith leo a bheith ag ritheacht nó a bheith. you know ag análú go trom just ní maith leo é agus tá daoine ann agus ní maith leo a bheith ag tarraingt nó ag scríobh nó rud mar sin agus tá sé deacair an dá thaobh den duine a tharraingt le chéile agus a fhorbairt in éindí agus fágann sé sin go mbíonn, ní hé go mbíonn scoilt ann sa bpobal ach you see it chonaic muid uiliog ar scoil é chonaic muid uiliog ar coláiste you know they say oh yeah that's the sporty people and that's the not sporty people agus breathnaíonn na daoine you know, go mór mór sa gCumann Lúthchleas Gael i gceantraí tuaithe, mura bhfuil tú sa gCumann you're a bit of a freak, you know, cén fáth nach bhfuil sé sa, cén fáth nach bhfuil sé sa gCumann, you know, tá, because tá go leor den pobal bunaithe ar an taobh sin, fiú like má tá oíche shóisialta ag, ag an gCumann Lúthchleas Gael, sin, téann daoine ag sin agus mura bhfuil tú sa gclub níl tú ag dul ag na rudaí sin agus tá sé, Sea, ní maith liom é, cé gur ball den CLG mise agus is maith liom é. Ach, agus ar an taobh eile ansin, níl deiseanna ann do dhaoine, más duine ealaíonta thú, agus go háirithe, like, má tá tú i gcathair agus más duine ealaíonta thú, tá tú in ann a dhul agus casadh le daoine eile ealaíonta, tá tú, má tá tú i mBaile Átha Cliath, tá tú in ann dhul go, I don't know, Temple Bar agus crochadh timpeall agus tá daoine atá an-chruthaitheach agus an-ealaíonta sna ceantracha sin. Agus duine, más duine óg tuaithe thú, tá tú i do theach leat féin, ag tarraingt leat féin agus anois leis an idirlíon agus chonaic muid é sin le Caoimhín ansin go bhfuil deis ann castáil le daoine ar líne agus ealaín eile a fheiceáil ar líne agus ní chaithfidh tú a bheith in ann dul suas chuig an nGailearaí Náisiúnta agus páirt a ghlacadh i gceardlann agus rudaí mar sin ach mar sin féin tá tú leat féin so theastaigh uaim freisin na daoine sin a tharraingt le chéile agus tugann sé sin mé chuig an mórsprioc so faoi láthair. Tá dhá chomórtas ann, tá Conamara agus tá Gaoth Dobhair. I mbliana tá muid ag tabhairt foirmeacha nár thug mé liom mar is anmadán mé inniu. Going to the Moon, tá siad i gcló, chuir mé sa bpost é go Hyde, ach do litríocht agus do fhilíocht agus do ealaín, so glacann muide le daoine as sin. Agus tá fáilte roimh dhaoine i gceantair eile Gaeltachta chur isteach ar na comórtais a bheas i gConamara agus i nGaoth Dobhair. ach ní acmhainn dhúinn, mar tá mé fós, like, tá job eile, siod rud deonach, em, so caithfidh mé ní, ní, na bheith ar fud na háite, ach tá sé i gceist againn é a fhorbairt agus go mbeadh babhtaí réigiúnacha sna seacht gceantar, seacht gceantar Gaeltachta, na mórcheantrachaí, so bheadh Ciarraí, na condaetha, deirimid, so Corca, Port Láirge, Ciarraí, Gaillimh, Maigh Eo, Tír Chonaill agus Gaeltacht Laighean i, i, i gCondae na Mí agus go mbeadh. chuile dhuine istigh air sin. So sin an sprioc i gceann deich mbliana nó mar sin, nó ocht mbliana nó mar sin, agus ina dhiaidh sin, cumainn Tailteann. So go mbeadh clubannaí óige, because tá clubanna óige sa nGaeltacht agus tá ceantrachaí ann agus níor, arís, níor mhaith linn cur isteach ar dhuine ar bith atá ann cheana féin, ach tá ceantrachaí sa nGaeltacht nach bhfuil aon rud ann agus go mbeadh muid in ann an duine iomlán a fhorbairt leis na cumainn seo. go mbeadh forbairt déanta ar gach aon taobh ó thaobh na haclaíochta agus ó thaobh na hintinne agus an ealaíon agus an chruthaíochta agus go mbeadh deis ag daoine a dtaitníonn na rudaí sin uilig go léir leo a bheith páirteach ann agus bhí m'athair páirteach i gcumann óige nuair a bhí sé sin óg sna caogadaí. agus thug mé go leor inspioráide as sin, mar ní fhaca mise a leithéid riamh, leithéid de chumann riamh, go raibh an oiread sin taobhanna ann, you know, bhí sé, oh yeah, we did that with the club, and he was like, what, so, ceoldrámaí, he was like, yeah, club, and then, oh yeah, sure, ghlac muid páirt sa, sa gcomórtas peile, I was like, the club, he was like, yeah, the same club, and then bhí muid ag déanamh rangannaí cócaireachta, he was like, in the club, yeah, in the club. So bhí, bhí chuile shórt ag tarlú sa, sa rud seo agus bhí daoine iontach, is cosúil, ní raibh mé ann leathchéad bliain ó shin ach is cosúil go raibh daoine iontacha ina bhun agus ba mhaith liom rud mar sin a dhéanamh do na ceantracha eile Gaeltachta, go mbeadh ar a laghad cumann amháin Tailteann i ngach aon cheantar Gaeltachta agus go mbeadh sé in ann daoine óga a tharraingt isteach ann agus ansin daoine fásta a chur amach sa saol atá bródúil as an nGaeltacht, atá ag iarraidh cur leis. agus atá ag iarraidh fanacht ann, a dúirt an fear a d'fhág an Ghaeltacht an mhí seo caite agus ag iarraidh, ha? atá ann inniu, yeah, agus tá sé i gceist agam filleadh ar an nGaeltacht ach em yeah so sin é, sin, sin, sin mórsprioc Tailteann em agus duine ar bith atá ina, ina gcónaí sa nGaeltacht anois, tá míle fáilte romhaibh cur isteach air, mar a deir mé, thriail muid em. Fuair mé amach freisin, rud a d'fhoghlaim mé, ní maith le daoine fásta a bheith i ríocht ach an oiread. Rith muid comórtaisí aclaíochta do dhaoine fásta anuraidh agus níor chuir, cé gur chuir triúr isteach air so níor thaithin sé sin leo. Ach tá an múnla athraithe anois agus tá suíomh againn, tailteann.ie, agus na meáin dhigiteacha, tá muid gníomhach orthu sin freisin, at Aonach Tailteann ar chuile shórt, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook.